mu vidiyo yathu ya lero pano pa factory 265 media mumva nkhani ya mnyamata wina wa ku area 30 mu mzinda wa lilongwe amene analowetsedwa ku midima ndi atsikana ena achilendo amene adakumana nawo ku area 18 pa nthawi imene amapita ku sukulu kodi nkhaniyi idayenda bwanji tiyeni timvere limodzi nkhani yonse kuyambira pachiyambi ngati ndinu alendo pangani subscribe kuti tidziyendera limodzi komanso kutheka kuti muli ndi nkhani yopatsa chidwi imene mungafune kugawana nayo factory 265 media tiyankhuleni pa 0884 274 153 Ine dzina langa ndine Chagwa Milazi ndipo ndimakhala mu mzinda wa Lilongwe area 30. Ah, mbiri yanga ndi yakuti mu banja mwathu tinabadwamo ana 4 ineyo ndi wa namba 2 woyamba ndi mtsikana and last born kwathu ndi mnyamata komanso Tikhoza kunena kuti panopa ndimakhala ndi amayi okha. Madala anatisiya mu chaka cha 2024. Ah, nkhani yanga ndi yokhuza momwe ndinalowera sataniki. Nkhani imeneyi inayamba ndili form 4 nthawi imene ndimaphunzira ku 18 pa Wonders. Chaka chanji chimenecho?
2021. now inali cha ma half 7 mamawa imene inali friday tsiku limene ili pa wonders timaweruka cha ma 12 ndiye zinapezeka kuti ndikupita ku skulu inali 20 past 7 ndinafika pa street ina yake timati pa blondi mu 18 momwemo nde ndikudutsa zinapezeka kuti ndinafika pena pake panali ma bmw mu bmw mo munali atsikana awiri amene ankangocheza nde ine ndinkadutsa kuti ndikalowe kumpanda ku sukulu nde kenako anazanditana kuti ah, ase tabwera now ine ndinapita kuti okay nditafika zinapezeka kuti akundiuza dzina lako ndi ndani ndati ah, ineyo dzina langa ndine chagwa milazi umakhala kuti ndati ah ku area 30 ati okay chomwe chilipo apapo ifeyo tikusowa opita naye mtown nde kwera galimoto utiperekeze nde nawauza kuti ah no ine ndipita ku sukulu nde zitheka bwanji kuti ndikuperekezeni mtown ati ah no utiperekeze mtown ifeyo tikufuna kuti ukatithandizire pena pake nde ndinakweradi galimotoyo mwina tisanapitirire patali kwambiri mm. tatifotokozere kuti atsikana amenewa ankaoneka motani
atsikana amene watu anali atsikana oti no kubadwa wanga ine kapena kukula kwanga ine zoti sinaoneko anali atsikana oti okongola oti akamayenda pamaso pa anthu anali atsikana oti eh, wina aliyense akhoza kukopeka ndi maonekedwe wake komanso anali ndi ndolo ndi ti ujeni pamfuno pa makutu mwawomu ndithu zinayenda ndolozo komanso mechi komanso anamanga mipango yoti zinazo nde ti fotokoza tsogoloko kuti mipango inangokhala ngati mmutu mwawo chabwino chabwino apitirizani mwakwera galimoto munayenda motani
titakwera galimoto tsopano anandipasa malaya already kuti ase vula uniform yako uvale malaya nde titavala malaya aja tinalowa mtauni titalowa mtauni tinafika pa shopu ina yake ya mmwenye mtauni moja ndiyeno ananena kuti okay ukhale mgalimoto muno ifeyo tipita kaye mushopu muno ndithu mushopu mu anathamo amoti one hour kenakono akutuluka anazandipeza mgalimoto anati mphwanga uli ndi njala ndati aa ndilibe ata iyayi tabwera tinapita kukadya nawo tinalowa mtawuni muja anandigulira matrauza chanchani kenakono tinakwera galimoto ija ndikumabwerera ngati tubwerera ku 18 komwe tachokera kuti ndiye titafika pa roundabout ya pa 18 apa pa interchange pano pa- pa church point ili pa interchange Mm. ndiye titafika pamenepo anandiuza mphwanga iwe uli ndi chibwenzi ndata no nata okay ine chomwe ndimafuna mtsikana mmodzi amene dzina lake anali hana anandiuza kuti chomwe ndimafuna ineyo ndikufuna kuti iweyo ukhale chibwenzi changa ndata okay bobo basi Ndinafika ku s- ku school kuja kunali mochedwanso kwambiri. Ndinafikira ku office kwa head kuti ndinapita ku chipatala chanchani ndiye chifukwa chake ndachedwa. Ndinaphunziraphunzira mmene kujako ndinapita ku nyumba. Nawo usiku ndikugona zinangooneka ngati maloto. Mtsikana uja amabwera chani kumacheza ngati kumaloto. Komano ndisanazindikire kuti si maloto ayi. Tsiku lina anadzandifunsa pa foni kuti "Ah, uli ndi foni ya whatsapp ndati "Ah, panopa ndidakalibe ndili ndi yakipadi yomweyi nde anandiuza kuti okay ndikugulira anagula foni ija tayamba kulumikizana chanchani ndiye anandiuza okay tsiku lakuti lakuti ubwere ku nyumba kwathu mayi anga kapena bambo anga achokapo tifuna tizacheze Ndiye ine ndinakonzekadi bobo kupita kunali ku 47 titafika 47 tinayamba kucheza kucheza kucheza ah, mwamwakuti ndiye zinapezeka kuti notu anandiuza kuti ah, ine chomwe chili papapa sindipitira ndikufuna kuti iweyo ndineyo tigonane ndiye ndamuuza kuti ah, ine zimenezo ayi chanchani ati ayi ife tigonana ndiye tinayamba kugonanadi Ndiye chinsinsi cha anthu a satanic ukamagonana nawo amakhala akukutsira zinthu zambiri zochuluka samakha kuti iweyo ukungogonana nawo ayi komanso iwo amapindula kudzera kwa iweyo ndiye iwowa pamene ineyo ndinkagonana ndi hana anali kuti iwowa akuchotsa zinthu zoyenerera kapena akuchotsa zinthu zoyenera mu thupi mwa ineyo kuti ineyo ndikhale ngati wobalalika kapena mwachiwanda choncho ndisamamvere wina aliyense ndizichita zinthu zolakwika ndi zomwe zinachitika ndiye mu nthawi iyi yomwe timagona naye amakhala akuchotsa like magazi like mtima like ubongo kuti ayikemo wawo nde zinapezeka kuti zinathekadi izi zogonanazi kenako tinasazikana kunatha mwina U- unafotokoza kuti unapanga zimenezi ah, mw- mwina ndikufuna kuti ufotokozere kutsogoloko koma unamva motani unamva zotani utamaliza kupanga zimene umapanga okay ine chomwe ndinamva kwambiri ndinakhala ngati kuti like mzimu wanga wa umunthu like chinthu chomwe ineyo ndimakhala nacho kuti munthu uyu ndi munthu amaganiza amalingalira Chima- chinakhala kuti chachoka chachoka kukhala ngati chili padera Ineyo ndiye kuti ndasala ndi thupi lokhalokha mmene ine ndinkamvera nthawi imeneyo ndiye zinapezeka kuti zitatha zimenezo tinasiyana anazayimba foni ase Jagwa ndimafuna tikumane chanchani ndati "Ah, okay bobo tsiku limene ndinapita pa Burundi anandiuza kuti "Ah, okay ndili ndi kabuku aka Ka- kabuku kameneko kamalembedwa connection of satanic nde muli matopiki ndithu relationship between satanism and music zambirimbiri matopic amakhala mkati mwa kabuku kamenekoko nde anandipasa ati uziwerenga kaka ndati kakutanthauza chani kumenewa nde nthawi yonseyi imene zimachitika izizi ineyo ndisakuzindikira kuti zikuchitika motani kapena ndi za sataniki ndinkangoti basi ndi life imene ikukhalira ine ndiku-enjoya ndikufewa sindinkadziwa kuti ndi sataniki nde Zinapezeka kuti anandipatsa kabuku kaja ndinafika kunyumba komano mu nthawi imeneyi ndinayamba kusintha zochitika kuyamba mwano kuyamba zinthu zosakhala bwino kusuta mowa ma drugs zinayamba kuchitika zimenezizo nde nditafika tsiku limene inali loti ndagona inali cha ma 11 usiku Ndati, ah, paja anandipatsa kabuku ndiye ndikawerenge kuti ndi chani. Kenakono ndinakatenga kabuku kaja ndayamba kuwerenga. Ndiye pamene ine ndinagomana kwambiri topic yoyambirira ndi yomwe ija ya sacrifice. Ndinayamba kuwerenga pamene paja apa amakamba za ziwanda kuti munthu akamapereka nsembe zimakhala bwanji motani. Ndiye zinapezeka kuti ndikuwerenga kabuku kaja zinakhala ngati kuti ineyo ndanyamuka nyumba imene nagonamo ndili ku chipululu nawo ku chipululu kumeneku kunapezeka kuti kuli azibambo atatu mzibambo mmodzi ananyamula ka mphika mphikamo munali maziranso atatu ndiye ananena kuti wina aliyense atenge dzira lakelake nde ine ndinatenga winanso anatenga tidayamba kuyenda kuyenda kumapeto kwa chipululuko kudapezeka kuti kuli madzi titafika pamadzi paja anandiuza kuti onse wina aliyense amenyetse dzira lake pansi ndiye tinamenyetsadi dzira lija nde zapezeka kuti madzi aja akhala ngati patseguka pamadzi paja tidalowa titalowa tidapezeka kuti tili ku holo ine ndikhoza kukamba kuti inde pansi pa nyanja palipo komano anthu asataniki nthawi zambiri sakumana pansi pa nyanja nthawi zambiri amakumana mashopu omwewa amene timaona m'mizindamu timaona ngati kuti ndi mashopu timaona ngati kuti akugulitsamo zinthu koma amakhala kuti ndi matempo awo amene anthu amakumanirako anthu amene amagwiritsirako ntchito zawo zimenezozo mtawuni muja tikhoza kuti tawuni ya lilongwe ijayi muli tempo imene ijayi tempo ina yake yayikulu yoti anthu samazindikira kuti iyi ndi tempo Ah, pena amati ayi ndi shop pena amati "Ah, ndi chisakasa chabe ichichi koma ukalowa mkatimo ndimene umazindikira kuti oh ndi tempo ya satanic nde titafika ku holo kumenekuku kunali anthu amene anavala za black mbali ina mbali ina anavala za red kuchokera kumutu mpaka na kuphazi inali mikanjo Ndiye titafika pakhomo zinachitika kuti mmodzi wa azibambo aja anayankhula kuti oh ndabweretsa mwana uja ndi uyu ndiye kenako anthu aja anasowa nao zomwe zinachitika kutsogolo kwa holo imeneyi kunali chiglasi ndiye kunakhala munthu amene anavala za black komano munthu ameneyo samaoneka nkhope anayang'ana pansi ndiye pansi pamene anayang'anapo panali ngati chimbale chinali chimbale chachikulu ndithu cha golide ndithu ndiye mkati mwa mbale munali mpeni ndiye zomwe zimachitika chimunthuchi chidayankhula mawu ndiyeno anthu awawawo anavala za black ena za ledi aza black amalowera mbali yomwe kunali aza ledi aza ledi amalowera mbali yomwe kunali a black amakhala ngati akusemphana kenakono amakafika kutsogolo akafika kutsogolo kuja amatenga mpeni ndikuzicheka pachala nawo magazi aja agwere mu- mujani mumbale muja choncho wina aliyese mpaka nano mu holo musemu wina aliyese anapezeka kuti wapanga zimenezozo ndi inali nthawi ya ineyo zinapezeka kuti ndanyamuka pamene paja tinatengadi mpeni ndithu Kufuna kuzicheka, zinapezeka kuti ngati chimvulu, chikamvuluvulu chinandinyamula ndi kuzandisiyaso kumene ndinali ineyo. Zinali zinthu zodabwitsa. Ndikhoza kukuuzani kuti pa moyo wanga zinali zinthu zomwe zimatsutsana kwambiri pakati pa satana ndi Mulungu chifukwa chakuti satana amafuna kuti ndikhale wake, Mulungunso amafuna ndikhale wake. Zinayamba kuchitika zimenezizi nditayamba kuti ine ndadziwa kuti. oh zomwe ndayamba kuchitazi ndi satanic Ah. nawo mwina chi- chi- chi- chinapangika ndi chani kuti no uyambe kuzindikira kuti asitiki zimene ndayamba kupangazi ah, ndi zina zina
okay chomwe chinachitika ndi chakuti nthawi yonseyi samayankhula kuti "Ah, amwene ine tikufuna mupereke sembe chani nde ine ndimangoona ngati kuti ndizikhalidwe kapena ndi tchalitchi kapena ndi chani chomwe anthu amapanga komano tsiku limene lili Hana amene anali chibwenzi changa anandiuza kuti ase lero tivaye ku tchetchi chani chani ndati okay bhobho ndinakonzeka ndithu kupita ku tchetchi titafika ku tchetchi kumeneko basi tinacheza nacheza nde zinapezeka kuti anthu amayankhulabe ndithu kumandilimbikitsa kuti a takulandirani muzikhala omasuka kuno mukasowa china chilichonse ife tizipanga mwakuti inu ndinu abale ndati a zikomo kwambiri kenako basi kumacheza anthu kumandipasa ndithu ndalama kumeneko kuti a izi muzikayambire mwakuti mwakuti ndiye kenakono kunabwera mzimayi mzimayi amene atatuluka amene ndikhoza kukuuzani kuti ndi queen of the coast wina aliyense amene walowa satanic akakhala kuti wakumana ndi mzimayi amene amakhala kuti iyeyo ndiofunikira mwachidziwikire iyeyo ndikuti ndiofunikira kwambiri pasi panyanja chifukwa kuti queen of the coast saonekaoneka ndi tikusana kuti ndi transformer imene kumachokera mphamvu za sataniki zoti anthu azilamuliridwa pa dziko lapansi ndiye kwina amene akangoonekera kwa iwe kuti walowa kumene ndiye waonekera nkumazakuyankhula iwe uli ndi mwayi kwambiri kumene kwako umakha kuti iweyo ndikufunika kwambiri ndi kuti waposa anthu onse kumeneko ndataonekera anazandisekerera atasekerera kuti "Ah, jago takulandira kunoku nde mzinda wa ineyo anakhala pasi anandiuza kuti tabwera ndapita pamene kuja ati china chilichonse ndichotheka chomwe ukufuna china chilichonse uzakhala olemera uzapanga china chilichonse koma chomwe tikufuna sembe upereke sembe munthu amene umamkonda kwambiri amene ndife timene tikumfuna kuti zako zonse zitheke nde atandiuza mawu amenewa ndi pamene nambozindikira kuti no iyi ndi satanic si chinthu chinanso ayi ndi satanic kenakono anazandiuza kuti munthu amene umamkondayo ukampereka iwe uzakhala bilioneya ndipo uzakhala munthu otchuka ku dziko lonse lapansi nde chifukwa choti ineyo ndi artist ndimatha kuimba nyimbo nde zinapeza kuti ndinambokopeka nazo zinthu zimenezo ah ndizatchuka ah ndizakhala olemera okay ndiye ndinambolingalira mutu mwanga ndati ah munthu amene ine ndimakonda kwambiri ndi twin sister wa ineyo ndi twin sister wa ineyo ndikampereka sembe ah no zosatheka nde ndinambolingalira nkati muja ati ukalingalira bwinobwino utiuza nachoka kumene kuja nde anthu amene ajawa akangonena kuti upereke sembe wakuti wakuti ndiye ukakhala kulingalira "Ah, ndipereka amene ujayi ndipereka amene ujayi olo utati uchoke kumene kuja ubwere ku nyumba umazapeza munthu amene umamulingalirayo wayamba kudwala zimangotengera kuti iweyo unene kuti okay ndavomera kuti ineyo ndikufuna ndipereke sembe iyi ndi pamene munthu yono amafa koma ngati sunavomere zimapezeka kuti akungodwala kuvutika nthenda nde nditafika kunyumba zinapezeka kuti sister wainetu wambodwala matenda oti a serious zinthu zosakhala bwino ah ine chikundipweteka ine mwakuti ah zikukhala bwanji nalowa nyumba nambogwesa nsozi ndaka ah no izi zisizoyenera ine sindikapereke sembe imeneyo ndambolingalira ndipo ndinalingalira kwa masiku atatu kuti ah, ndipereke sindingapereke ndiye kuti sista ine inapita ku sento basi kukajambula kuti chikuvutika ndi chani mthupi mwake koma ine ndimadziwa kuti si nthenda kapena china chilichonse zimachokera pasi pa nyanja now inakwananso nthawi yoti tinapitako kusi- kupasi pa nyanja zinapezeka kuti anandiuza kuti kodi waganiza bwinobwino ndinauza kuti ah ine sindingapereke oh sungapereke ah chabwino ndiye tikuuzani mbali ina kuti muchite ndati "Ah, ndiuzeni mbali inayo koma izizi sindingapereke ati okay chabwino anandiuza kuti gawo lomwe utenge iweyo uzichitisa ngozi pa msewu ndipo tikupasa chi ring chichi uzikachitisa ngozi pa msewu ndati okay ring imeneyo imakhala ring yomwe pamwamba pake pamakhala ah, chi triangle pamakhala diso chitero diso nde diso lija limakutidwa ndi triangle imeneyo imakhala ring yopsa kuti ukanenera zomwe amakuuzazo zimapezeka kuti kukuchitika ngozi nde first ngozi yomwe ine nachititsa panali pa Linthipe one inali ngozi imene inali minibus ndipo anthu onse amene anali menemo adafa ngozi imene inachititsa chinali chaka chanji chimenechi chimene munachititsa ngozi imeneyi chaka chimenechichi ndikhoza kuwuzani kuti chinali chaka cha 2022 chifukwa chakuti zimangosogozana chabwino Mm. nde itachitika ngozi imeneyi zinapezeka kuti tinapita komabe mulingo omwe anandiwuza kuti ineyo ndiperekere sembe kapena ndidzadzitse magazi mu madramu awo unali usanakwane anandiwuzanso kuti "Ah, ukachititse ngozi inatu nde anandituma kuti "Ah, upita ku Blantyre ndiye chifukwa ndimayankhula kuti mulungu amalekerera zina zake kuti zizichitika kuti udziwe china chake kuti dziko limayenda bwanji kapena limachitika motani ndinapita ku Blantyre mayendedwe athutu amakhala kuti si a pa galimoto ayi ungotumizidwa mu chinthu china chake basi ukangofikira ku Blantyre nafika ku Blantyre nde ngozi imeneyo sinayime pansewu kuti mwina ndingonenera kuti galimoto ikagudubuzike ayi ndinakwera nawo galimotoyo ndikukhala momwemo nawo ndikhoza kuwuzani kuti munali sisteri mgalimoto imeneyo nde ndimati ineyo kunenerera zinthu zimene anandiuza imapezeka kuti shoko imandigwira kwambiri ndipo ndimakhala zii nde zimenezi zinafika mpaka na basi pamene imakayimira kuti anthu onse asike nawo ndikusika sisteri ameneyi anandiuza kuti zomwe umachita usiye ndi pamene ineyo nazindikira kuti ah ndekuti pemphero kapena mphamvu ya mulungu ndiyayikulu kuposa sataniki nde nawo nditapita pansi pa nyanja paja anandiuza kuti ah amwene mwalephera zomwe ndinakuuzani nde tsopano apa chomwe muchite mupereke sista wanu uja ndati zimenezo zosatheka akuti ukupanga mwano nde tipanga za iwe ndati okay pangani za ineyo chifukwa choti ine ndinaziyamba ndekha komano zoti zikhuze banja langa nzosatheka pangani za ineyo ndipo munthu amene nditapita ku nyumba kunabwera anthu four amene anavala masuti awo ndithu a red anazafika ndikuzandimira kumutu pamene nditagona ndinadzuka akukambirana kuti ameneyu kufunika kumupha chani nditadzuka mmamawa sindimaululabe kwa mayi kapena kwa anthu a family yanga kuti ine zondichitikira ndi chani kenakono ndinayamba kudwala chifukwa chakuti mkono wa ine ndinalemba tattoo imene inakonzedwa komweko kuti ndilembe tattoo imene ndinayamba kudwala kudwala ndi ululu umachokera pa tattoo yomwe ine nalembayo kudwala kwanga kunali kuti anthu amadabwa nawo kwambiri chifukwa choti tidayenda zipatala kulandira mankhwala koma ayi nde inafika nthawi kuti a tiyeni ku Central akajambule kuti chikuchitika nchani chitapita tapita kuchipatala chimenechi zinali zoti atajambula akuti ayi inuyotu yachitikayi ndi khansa ndi apapa zoti inuyo tingodula mkono ndipo anawayankha bambo anga kuti no ineyo eti sindingadule anandikakamiza kuti a tikudule mkono tikudule mkono ndati a ineyo eti mkono wa ine simudula chifukwa chakuti izizi sizanomo ndinachoka kumeneko ndikulira maganizo kalira kuti zikhala zimenezo bwanji kenako nohana naza- anadzandiimbira foni kuti aise zamveka zoti zoti zachokera kwakuti kwakuti kwakuti tangovomerani kuti ndikubereke sembe zovuta pati kwenu ndata mm -mm. basi zinapeza kuti kudwala kwaine kunayamba kupitilira kupitilira kupitilira kupitilira zitafika poti po- pawesi kwambiri nthawi imeneyo amayi cousin waine twin sister wanga a last born and first born wathu anaphika sima anandiitana aise bwera uzatani tidzadye ndiye ah ndibwere ndidzadye ah ndibwera nthawi imene ndikugona ndikuti ndikubva ululu wopsa uja kenakono ndinazapita kukakhala pasi anthu ndikuyamba kudya ndiye nazawauza amayi tsiku limenelo kuti ama ineyo ngati pofika mawa ndikhale moyo mulungu wanu inuyo ndiopsa koma ineyo mu tsiku la leroli ndikupita mungogulirani bokosi mungoguliratu bokosi ine ndikalowemo mukandikwirire nde zinapezeka kuti family yanga inagwetsa misozi ndikundiyang'ana ndikusiya kudya sima anafunsa bwanji ndati ama ineyo mumadziwa kuti ine ndine mwana wanu munandibala kufika msinkhu unowu koma simumadziwa chimene ine ndimachita kuseri ndifuna ndikuuzeni ine ndachita zoyipa ndaponda malo olakwika iwe ukuyankhula chani mmwa akuti ndinayamba wafotokozera Ndita- nditafotokoza eti zinapezeka kuti nanyamuka mmene paja ndikulira chifukwa ululu unali wopsa kwambiri kuti ayi nditafika pogona ndi tsiku limene ine ndidayamba kupemphera tsiku limene ine ndidati ah tsiku ili ndiyamba kupemphera amwene ine ndinapemphera mu tsiku limenelo kuti ineyo atate ngati munanena kuti ndidzafera mu ichi ngati munanena kuti ineyo ndidzafa kamba ka chimene chichi choyamba mukhululuke machimo anga kenakono mukhozolenga mzimu wangawo mphamvu yanu ndi ulemerero wanu inuyo indipulumutseni kuchichi nditapemphera mu tsiku limenelo ndinatuluka thukuta lokuti limakhala ngati kuti thupi langa likulimbana ndi chinthu chimene anandiyika chikukana kutuluka chikuwumirirabe muthupimo kuti ayi sichikuoneka kutuluka kenakono nditapemphera ndinagona mmawa kutacha amayi ananditenga aah tiye kumapemphero nditafika kumapemphero ine ndikhoza kuwuzani kuti mu dziko lino la malawi azitumiki 70 peresenti ndapansi pa nyanja 30 peresenti nde amene amatumikiradi mulungu muchoona ndiyeno ndifuna ndikuwuzeni kuti dziko limeneli lapansi kapena dziko la malawili anthu mamiliyoni a anthu akusata zozizwa zimene atumiki pa dziko lapansi akuchita akusata zimene atumiki akalosera kuti ah inuyo ikamafika mwezi wakuti mugula galimoto ayi mukamafika mwezi wakuti mumanga manyumba anthu akutengeka ndi zimene zijazi mmalo moti azimva mawu a mulungu kapena uthenga wa mulungu okuti alape asiye zomwe akuchita azitumiki ambiri nkhuza kuti 70 percent ndi asataniki apansi pa nyanja ndipo azitumiki amenewawa akagwira bwino ntchito yawo amalandira ndithu amalandira malipiro kuti ayi inutu ntchito yanu mwagwira bwino ndipo mukaigwira bwino mupitirize nde ndimafuna ndiwauzenso amalawi kuti amalawi azanga koditu kupemphera eya tizipemphera komanso tizipempha mzimu wachidziwitso kuti a komwe ndikupitako kodi ndi kwa mulungu kapena nkwa satana chifukwa timatha kupita kumene kuchako ndikukapemphereredwa ndi zinthu zolakwika nde ndifuna ndikuuzeni kuti kwa atumiki amene akukhoza kupita munthu amene kaya akudwala stroke kaya akudwala kansa kaya akudwala shuga chani ndi nthenda imene ija yafika kuti paulisi yapita apita nayo kwa atumiki amene atumiki amene amati ha zotheka izi achira amene akamachoka panopa akujowajowa okay chomwe chimachitika inde eya umachira komano chomwe chimachitika ndi chani chisisi cho cha anthu amene ajawa chisisi cha anthu amene ajawa ndi ichichi anthu amene ajawa ali ndi ziwanda ziwanda akakupempherera amakhala kuti akupasa chiwanda chiwanda chimenechichi chikalowa mkati mwako chimakaseza nthenda imene iweyo unali nayo nde kuti nthenda yomwe unali nayo imakhala yapangidwa transfer ku chiwanda chimene akuika mkati mwako iweyo nde kuti umakhala ngati watani wazira ndiye zimapezeka kuti anthu amenewa akupindula kumbali zonse ndithu akupindula kumbali zonse kukuika chiwanda komanso kukuononga ndi chiwanda chimenechi amachipatsa zaka kapena miyezi yoti chikhalire mkati mwako ndipo chiyambe kuononga iweyo nde kaya tiyerekeze kuti achipatsa 3 years kuti chikhale mkati mwako chiyambe kudya nde cha 3 years ichi chima- zimakhala ziwanda zoti zachangu zoti zingokuononga basi iwe basi ndikupita ndiye umafunika kuzindikira msanga chifukwa chakuti zimayamba kukuonongera ma, ma business yako family yako zinthu osalongosoka matsoka okhaokha mwayi kukutalikira kupeza kuti iwe zako sizikuyenda kumafunsa kuti "Ah, ine zikhala bwanji eh? ndiye umayamba kupemphera kuti ambuye ngati ndinu munandichiritsa nthenda ichayi bwanji simuku mm sanakuchiritse ngakwe ndi satana amene ana- analowereramo kuti iweyo ukhale ndi chiwanda chimenechicho ndiye ziwanda ndikuuza kuti ziwanda zoopsa zomwe zikuzungulira mu dziko la malawi ndi ziwanda seven ziwanda seven zimenezizi ndi ziwanda zoopsa zimene asataniki pansi pa nyanja zimene amazidalira kuti na ifeyo okay tili ndi ziwanda mamiliyoni eya koma ziwanda seven izizi ndi ziwanda zoopsa zimene tika- tikazituma ku dziko lapansi zikachita modabwitsa ziwanda zimenezizi choyamba ndi chiwanda chimene amachitcha kuti gostino chiwanda cha gostino ndi chiwanda chimene chimasowesa munthu mtendere like pogona kuti asapeze tulo basi azingolingalira zinthu zolakwika chizingomuwononga mkati mwake ndi chiwanda chimenechi nde pali chiwanda chachiwiri amachitcha kuti- amachitcha kuti babla okay babla pa tikuzoyerekezanso kuti pa mkanda wa tikusema kuti pa ya ndi mkanda wa namba 7 pa kolona wa katolika amamutcha kuti babla chiwanda chimenechichi ndi chiwanda choopsa chimene chimabweretsa msokonezo mbanja anthu amasokonekera kumangoyambana mabanja kumatha chiwanda chimenechi chimagwira ntchito zimenezi chiwanda cha namba 3 ndi zelesi zelesi ndi chiwanda chimene chimakhala likulu lake la zelesi lili kuchipatala e, zipatala chimene chimakakolezera nthenda kwa anthu chimene chimaononga anthu chimene chimadya anthu umapezeka kuti eya ife pochoka kunyumba nthenda inali ya bhobho koma bwanji tafika kuchipatala kuno kuyambo kukula bwanji ya likulu la zelesi lili kumenekoko Mm. chiwanda cha namba 4 amachitcha kuti lakshmina lakshmina ndikhozana kuti ndi daughter wa queen of the coast amene a- chifukwa choti queen of the coast yo amachidalira chiwanda chimene lakshmina ndi chiwanda chimene chikadza kwa munthu chimayamba kumuloka mind yake kuyamba kuchita zinthu zosayenera uhule kuba chani ndiye zimapezeka kuti kumapeto kwake iwe ndamene makafa Eh, chiwanda cha namba 5 ndi makalati makalati uyu amasokoneza mmipingo azitumiki aya inu mwakuti kuti simulamulira bwino ah basi tingogawanikana apa tingo ine ndizikalamulira ine ndizikalamulira kuti chimene chichi ndi chimene chimakatani chimakasokoneza zinthu zimene zizi now chiwanda cha namba 6 ndi linda okay linda dzina la linda anthu amalikonda kwambiri koma samadziwa kuti limatanthauza chani dzina la linda ndi njoka yokongola kwambiri pansi pa nyanja imene ili ndi maanga okongola imene tikuona kuti pansi pa nyanja ponse njoka yokongola ndi imeneyi komano bwanji ndiyokongola zonse njoka imene ndiyoyipa imene imaononga kwambiri ndiyomwe imabweresa like miliri miliri imene akaikonza kumene kuti "Ah, ah, kodi tikonze muliri wanji ndi njoka imene ndimene imatumikira kuti ah ineyo i think izizi ndikazisiya kwakuti nde ndikhoza kukuuzani kuti miliri yonse tikuionayo imakonzedwa ndithu iyi idzakhalapo ndithu idzazunza anthu ndikhoza kukuuzani kuti pasi pa nyanja pakukonzedwa mliri woopsa mliriwu sunatulukire koma ukangotulukira akuluakulu mliriwu okhaokha amene adzakhulupirire mulungu kuti mulungu ine andichiza nthenda iyi asadzakhulupirire kuti ayi kuli madokta ndipite ku chipatala chanchani sizizatheka chifukwa kuti kuma kuma ku chipatala zipatala zambirizo kudzakhalanso kuti mapoison ena opanga boost kapena kuwonjezera nthenda imeneyoyo ndi mliri woopsa kwambiri umene udzakhale woopsa ku dziko lapansi umene ukukonzedwa umene ukuwonjezeredwabe mphamvu chifukwa chakuti umayeneka kutuluka mu 2024 mliri umenewu nde chiwanda chimene chichi cha linda ndi chimene chimatumikira like ku miliri imeneyi nde chiwanda cha namba 7 amachitcha kuti bablo ijayi ndi babla uyu ndi bablo Bablo ndi chiwanda chachimuna. Chiwanda chimenechi ndi chimene chimalimbikitsa za ugay, gayism and ulesbian umene ukuchitika ku dziko lino lapansi. Ndi chimene chimalimbikitsa chikamulowa munthu basi iyeyo amangoti ine ndikuchita zabwino koma asakuchita zabwino. Anthu onse amene amachita za ulesbian kapena ugay samakhala kuti ndi umunthu wawo kapena ndi nzeru zawo kuti achite zimenezozo mm chimakhala chiwanda chimene chidya chinadya kapena chinaba umunthu wawo nde ichocho ndi chimene chikuwapanga control kuti azichita zimenezizi munafotokozanso kuti uh, anthu amene amatha kumakumana mmashopu omwe amapezeka mtawuni wa maholo ena amene amapezeka mtawunimu anthu angazindikire bwanji maholo amenewa kapenanso ngati mungakwanitse kutchula kuti alipo tani kuti mwina anthu athe kuzindikira maholo amenewawa kwa munthu wamba siozindikirika kapena mashopu amenewawa kwa munthu wamba siozindikirika mashopu ama- amenewawa titati kuti mwina kunyamuka kumakaloza kuti ndi shopu ndi shopu ndi shopu mwina anthu akhoza kumvetsetsa koma mashopu amenewawa nthawi zambiri amakhala otsekedwa otsekedwa olo ndi umadabwa kuti shopu iyi anayimangiranji kapena zinachitikiranji chifukwa kuti imakhala kuti shopu yoti nthawi zambiri imakhala yotsekedwa yoti basi simagwiritsidwa ntchito chanchani zimakhala zomwezo komano m'tawuni muja mkatikati pena pake mkatikati mwa m'tawuni muja muli chisakasa china chake choti panja apa chimaoneka ngati anachimangira masaka chani koma ukalowa mkatimo ndimosiyana ndi panja kwa mkatimo ayi ndimokongola kwambiri ndiye zoti ndinganene kuti mashopu amenewa sindikhoza kunena kuti mapu ake ndotere otere chifukwa ayi tawuni ija ndi yayikulu ndikhoza kusokoneza komano zitakhala kuti ine ndanyamuka kuti "Ah, akuluakulu shopu ija ndi iyi butcha ija ndi iyi apa ndi ndikhoza kukaloza ndithu Eetu. ndiye anthu amenewa pano tinganene kuti anakusiyani kapena palibe kulumikizana kwina lamulo la pansi pa nyanja ndi lakuti munthu akalowa sataniki ngati ampasa mpando ngati ampasa udindo wina uliwonse sizimatheka kuti iyeyo atuluke kapena akhale kuti wasiyana ndi anthu aja zimafunika kuti mpakana munthuyo adzafe lamulo la sataniki silimasiya munthu mpakana munthuyo adzafe koma ngati munthuyo wachilimika like kumapemphero zimatheka ndithu kusiya kapena kulekana ndi anthu amenewa nde ine ndikhoza kunena kuti ndinachilimika kumapemphero inde komano anthu awawa amabwerabe amatsikabe kufuna kulimbana nane ndi zomwe ndinganene Uh, mwina kumachitika zotani zimene zimakhala zikuchitika zimene wakhala ukukumana nazo zimene ungafune kugawananso ndi wanthu zochitika ine ndikhoza kukuuzani kuti ndimapita ku school nde zimapezeka kuti ndakhala mkalasi muja ndiye zipezeka kuti mwalowa madamu aa apapa tiphunzira agriculture ndiye zimapezeka kuti ndimadabwa kuti choko chimene akulembera chija ndi magazi ndiye ndimafuna kuyankhula komano sinanga maso akumunthu sangaone chimenechocho komanso zimafunika maso oti akuzimu oti ah zinthu zizi zikuchitika ndi ndikhoza kunena kuti ndi wiki yatha yomweyi imene ndinali mkalasi linali lachinayi ndinakhala mkalasi basi analowa madamu a biology anayamba kuphunzitsa ine ndinakhala pamenepajapa zinadzapezeka kuti anthu amenewawa anabwera ndikhoza kuti ndazibambo awiri anabwera ndi queen of the coast uja anazayima mklasi muja ndiye zimapezeka kuti ineyo amandisokosera amandiuza zinthu zoti ine ndichite zakuti ndiye ndinayamba kukuwa mklasi kuthawa mklasi muja ndi anthu anadabwa "Ah, chachitika ndi chani nanga ndiye ndi pamene anazafunsa ndi pamene ndimalongosola kuti ineyo ndinapanga zakuti zakuti koma ndinazitaya mawu amene ine ndingasiyire ndi akuti dziko ili ndi dziko limene ladzadza ndi zinthu zonyansa dziko ili ndi dziko loyipa ndipo dziko ili likupusisa anthu chomwe ndingapemphe anthu amene akundimvera guys tiyeni tichenjereni pa dziko lapansi palibe njira yachidule yo- yopezera ndalama njira yachidule imakhala njira yokwereketsa kwambiri tiyeni tizizilimbikira tokha tizigwira magobo haso izikhala patsogolo kuti tiyeni tipezeni ndalama chifukwa tidzagwa mu mayesero amene ineyo ndinagwamo ndi mayesero amene ineyo ndimati ndikakhala ndimalingalira ndimadzilirira ndekha kuti ndi chani chomwe ndinapanga nanga ndinapangiranji ndiye kulikonse kumene muli guys tiyeni tichenjereni tidzipemphera tiyeni tidzilimbikirani kupemphera Chifukwa Mulungu amatitetezera ku njira zosiyanasiyana. Komanso tisatengeke ndi azipolofeti ambirimbiri, ma pastor, ma polofeti amene adzadza ku dziko lapansi. Tiyeni ifeyo tikhale a mzimu wachidziwitso kuti tikamapita ku malo ngati amenewo tizitha kudziwa chifukwa choti anthu amenewawo ine olo nditati ndipiteko amachita kudziwika chifukwa kuti amakhala ndi star pa mphumi apa star yomwe ili ya sataniki yomwe amatha wina aliyense wa sataniki amakhala nayo ndiye tiyeni tichenjereni kuzimenezizi kuti tikhale anthu okhalitsa pa dziko limeneli